Hmm. ndị Igbo ibe m biko ka mkpụrụ obi ndị Igbo niile nwụrụnụ eri Naijiria ji wee nwee independence maka na ha na-achọ ka naijiria dị mma mkpụrụ obodo dị mma ka mkpụrụ obi fa niile zuru ike na ndokwa ka chukwu gozie fa nekwaa fa ebe fa nọ bikonụ ndị igbo mụwa bụ obu ekunu ya na nri ana m ekene unu tata tata bụ ụka afa m bụ Olise Eloka Nrialike onye Uruọjị village na Agụukwu Nri abụ m retired obstetrician and gynecologist kịta a na-agba ọsọ ndụ by ịka nọrọ na Britain ebe m lụrụ ọrụ for so many years eteki m early retirement in 2014 ka m wee nwee ike nata ana Igbo biri be nna m wee enjoy ya the remaining part of my life n'udo ka mụ na ụmụnna m na-anọkọrị ka anyị na-aṅụkọta nkwụ na ngwọ na-ata anụ mkpọ mana etu ife si kwụ na Naịjirịa kịta nwerọ m ike ime etu a aka m nọfụ na briten as her majesty's subject mana chukwu gọzie her majesty na her gọọmenti fa na-ene m anya ọfụma ọ bụrụ na naijirian gọọmenti maọbụ gọọmenti na-achị anyị n'ala igbo na-ene anyị anya etu e si ene m anya ebe a nsogbu adịrọ mana ọkwa m sị ka m maalụ unu tata bụ a sị na okenye ada anọkwa n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị asị m ka m kwuo okwu a maka posterity ka ọ bụ na m ekwugo etu ọ ra m n'ọnụ ee asịkwa m ege e, okenye ada anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị o tegokwa n'ewu mụbe n'ọgbụrị na ana igbo ana igbo na-ana n'iyi ana igbo ga-enwula ọkụ ọ bụrụ na ndị na-achị ọchị na ana igbo etekirọ time ana igbo ga-enwụla ọkụ egwu a mkpọ kịta a ga-akpọkwu ya ọzọ and ọ ga-adị njọ ọ dịrọ mma ma ọ bụ na ndị dịka anyị fụrụ ife melụ na naijiria wee gbuo millions of ndị igbo wee rapụkwa mụrụ anya kịta wee naba achọ ka e gbukwa another million ọkwa ife mwuta ọkwa ife mwuta ka ọ ga-abụ na ọ ga-eme in one generation ọkwa ife mwuta biko eji m ohere a ayọ ife ya esefana bụ ndị ọchịchị n'ala Igbo ka unu mara ife na-eme chịkọọ nụ aka ọnụ ka unu kwụsị ife na-achọ ime n'ala Igbo kịta abịarọ m ebe a ịsị na o nwere onye m rọtara na ndị na-achị Igbo ma na ndị arọ achị Igbo anyị ncha na-achị igbo anyị ga-achịkọ aka ọnụ sọ ofu onye m ga-asị unu m rọta kịta bụ ọ nọrọ n'ogologo okwu a nọ na so many WhatsApp so many media sọ oyibo ka anyị na-asụ asụ gbago agbago asụ gbada agbada asụcha ọ naa n'okwu ife na-ebe a na-ebe ndị na-anwụ a na-anwụ sọsọ ofu onye ada asụzi ogologo oyibo kịta bụ Nnamdi Kanu sọsọ ya nọ action you may like his ways you may not like his ways mana ọ bụrụ na that nwa amadị nwere ike imobilize the millions of our young people na fa edefend anyị ụfọdụ na-agba fa mgba okpuru because na aghọtarọ ife na-eme n'ala Igbo na Naijiria mụ abụrụ na esoro na ndị IPOB nke na-eso na ndị Biafra nke na-eso na ndị One Nigeria nke na-eso na restructuring abụrọ m politishan abụgo m okenye mgbe anyị mere politishan agago anyị fọmụ PDP ndị otu Babangida bịa hijackịa ya wee mebie Naijiria na-emebi ife na-eme ma ọ wee ha fajawa duru ụmụ m naa obodo oyibo mana ọ bụrọ ife m bịara ikwu kịta achọrọ m nọta Naijiria so na anyị ga-eme Naijiria ka ọ dị mma in particular n'Igbo ife m na-ayọ unu kịta ndị na-achị ndị na-achị n'Igbo ka m bịara ndị gọvanọ gọvanọ Umahi biko ana m ayọ gị as onye isi ndị gọvanọ egego m ntị n'ọnụ ọ dị m ka ọnụ gị echenjigo ị ghọtabago ife na-emenụ ọ dị m ka ị ghọtaba ife na-eme ị bụ ezigbo mmadụ ị chọ rule of law ị ghọtara ị bụ onye na-erubere isi tara irubere isi nwee nwee nwee nwee okwukwe nwee reverence for onye na-achị naijiria bụ prezident buhari mana ọ dịrọ m ka ị ghọtasịrị onye ọ bụ ọfụma mana nsogbu adịrọ ife m na-ayọ gị kịta bụ chịkọta ụmụ gọvanọs ndị nọ n'akụ ka unu mee ezigbote echiche ife ọzọ m na-achọkwa ịyọ gị eji m biko eji m Chukwu ayọ gị kaba arụ ka ị mata etu ị ga-esi wee meetie Nnamdi Kanu ka gị na ya nabọ tụkọọ alo ọnụ ọ bụrụ na ị marọ ife ị ga-eme gwa your personal assistant ka o reachie o reachie m ka m gwa gị ife m gwa unu ife unu ga-eme ọ bụrọ ife a ga-eme na ọ bụrọ ife a ga ife a na-alụ kịta bụ agha uche agha akọ na uche ọ bụrọ ife a ga-eme etu ọbụla anyị sọpọzi ịchịkọta aka anyị ọnụ the only people ga-esave anị igbo kịta bụ ụmụ okorobịa niile Nnamdi Kanu organize unu emebikana ha ọrụ ka ala abara n'ife mere oge mbụ eji wee gbukpọ ndị Igbo onye ghọtara ife na-eme mgbe a and ife na-eme kịta meripụrụ aka ghọtara ife na-eme kịta na Naịjirịa onye izizi ghọtara ife na-eme Naịjirịa mgbe a wee chọọ ka ọ kwụsịa bụ Ifeajuna o wee mee ife niile o mee wee kpọkọ ndị ọ kpọkọ but unfortunately because of poor planning and poor consultation ife niile ọ plan wee ghasaa ife niile ndị ọzọ bụzi ogologo akụkọ history wee culminate na e gburu ndị igbo wee sụọ fa akwụ sụọ fa akwụ n'ugwu awụsa gbatakwuo n'ala igbo wee gbusịa fa we died in millions ntụwa ka ife a mee ọzọ nya bụ ife na-eme mgbe ahụ ka na-eme ọ ndekwu ife ka ọ bụ ma ọ dị ka unu aghọtarọ ya o bido na 1804 na ugwu awụsa wee gbadataba ya bụ mmọnwụ ndị ọcha kwụsịnata ya ndị ọcha naa o bidokwa ya bụ mmọnwụ na fa agbadata and ndị na-achị anyị n'igbo aghọtarọ ife a na-ekwu and o lugo anyị igbo biko kịta rapụkene naijiria naijiria dịwa anyị ga-eje naijiria naijiria adịrọ fa nọlụ onwe fa ọ bụrụ na biafra ka anyị nọ nsogbu adịrọ mana ihe dị mkpa kịta bụ ka anyị tụkọọ isi ọnụ rapụnụ onye ọbụla ma ndị nọ Ọhanaeze mụnwa amarọ onye isi nke ọfụụ kịta mana nwanne m nwoke ọyị nwoke mụ na ya jikọ yunivesiti na Ibadan chịburu mbụ ị chịburu mbụ ana m anụ ọnụ okwu yị ị chịbugo mbụ wee hand over kaba arụ kaba arụ Nnia Nnia Nwodo gị ka m na-agwa ife a kaba arụ ịghọtara ife na-emenụ from ọnụ mmiri okwu m na-anụ ị na-ekwu oge ụfọdụ mana ọ dị ka ị ghọtasịrị ọfụma the game anyị nọ na ya kịta igbo niile ndị zo onwe ha o so onye ọ na-arapụsị ife niile ịdị na moto ka anyị baa na moto sọ ofu onye ka m na-enyo enyo onye anwa m na-enyo enyo a tụọlọ ọmala ọ mala a tụọlọ ofeke o fere isi n'ọfịa among gọvanọ na-achị ana igbo from bendel from delta state to rivers state ma ndị sị fa abụrọ ndị igbo gọọmenti gọvanọ onye na-achị ala igbo fa ka m na-ayọ sọ ofu n'ime fa ka m na-enyo enyo ma amarọ m ọ bụ onye fulani ka ọ bụ mana igbo niile ego eze ya ọnụ nke a gbasara ifere gbasa nkịta abụra ndị ọzọ karịrị ya Umahi kpọkọ onwe unu chọọnụ ka unu ga-esi wee meetie Nnamdi Kanu ka unu kpakọ alo ọnụ maka ụmụ boys a ESN ka igbo nwere ga-azọ fa ndụ na o nwere another meeting a na-akpọ ọzọ igbo ndụ fa ka na-afọm fa na-abịa mana kawa na-arụ rapụnụ ife rapụnụ ife be n'anyasị ka ọ bụrụ anwụ kawa na-arụ meetie meetienụ together ọ bụ na ọ bụ outside Nigeria unu emeetie ka unu kpakọ alo ọnụ ghọta onwe unu nsogbu dị o nsogbu dị a ya-egbukpọ anyị o nke a abụrọzi ma anyị na-achọ ịzọ Biafra ife anyị na-azọ kịta bụ ndụ ị ga-azọgodu ana wee zọba ute ana m ayọ unu ọzọ ife na-eme na Naijiria kịta karịrị onye ọbụla nwere nghọtara ya na many people aghọtarọ ya o a very big monster hydra headed monster and o tego o bido fa na-acause confusion ebe a na Nigeria to frighten the Nigerians ani Igbo was the place dịbu jụụ mana ma mara ka ma ndị na-achị anyị ma ndị na-amụmụfa aghọta wee importuo ya into ani Igbo today o wee bido to terrorize ndị Igbo to subjugation anyị ama nkwekwa o onye ọbụla gee Nnamdi ntị n'okwu ife nine Nnamdi Kanu kwuru emesigo mụnwa ahụrụ ekwu maka mụnwa anọrọ na IPOB nke na-anọ ebe mara m ma na m bụ onye Igbo ọrụ na onwere onye na-asupport iche kama na m ma na kịta the only person bụ the true leader of ndị Igbo kịta ụmụazị na-ege ntị bụ Nnamdi Kanu ya na ụmụ imirikiti boys nọ na ESN ọ kwa fa ga-azọ anyị mgbe oge luolu ọ ka fọ nwantịntị oluo mgbe a ga-ebido mana olurọ ana m ayọ unu ekwena ka oluo n'ọfụ ana m ayọ unu kaba na-arụ ọ bụrụ outside Naijiria ka unu ga-eje gbaa mbọ unu nchara ime Umahi duru ndị gọvanọ ya ọ bụrụ ya redufa sọsọ ya ejebe nna ya nwaodo isorie unu pụọ unu akpakọ ọnụ ruo ndị amị unu nwee kịta bụ esi ọkwa ESN ka a na-akpọ ọsọ bụ ndị amị mana oke ruokwa mgbe e ji use amị anyị ka nwee ike iji ọgụ akọ na uche wee si n'ife a pụta

a sị atụọlụ ọmalụ ọmalụ atụọlụ ofeke isi tinye n'ọfịa mụnwa ama nkwu ife nine m maara mana ka m gwakwa unu ọzọ ife na-eme na naijiria tata emeghị mkpọtụ ani igbo ọ ọ dị led by a hydra-headed monster dị very intelligent ị watchịa their planning

na all the governors meeting together all the traditional rulers all the religious rulers leaders and Nnamdi Kanu ka ọ gwa unu ife unu amarọ ka ọ gwa unu ka anyị esi wee zọọ Igbo Igbo efukwa o igbo na-efu efu na-efu ka a na-egbu left right and center eme gwa nọ ndị igbo kedu ka ndị igbo ga-esi wee nwee that technicalities wee attackịa a whole prison yard a surround by security

This group want to dominate the whole of Nigeria, including Ani Igbo. Mana anyị ga-ebiri n'ụnọ wee zọọ Ani Igbo before anyị azọwa ndị Nigeria. E kwuru na ife a bido na 1804 ka o bidolu. Mana ndị ọcha kwụsịrị ya n'ụzọ. Ifeajuna tryịa failụọ ka ndị ọcha nasị wee bido fụ ọzọ buhari wee bịa chịwa ọchịchị e wee silitekwa ọzọ fa enwee ụzọ wee bidokwa ọ ka mma anyị kwọrọ mmiri dị n'ụgbọ before ọ karịa nke onye chiri ya zelụ